ndewonụ ụmụnne m ụmụ na-asụ igbo eji m aha ezinụlọ m jirikwa aha ndị nhazi na-asụ igbo ejikwa m aha ndị ọrụ na-asụ igbo niile wee na-ekele unu ọ bụ ọhị ka unu na-anụ olu ya ugbu a biko ee ọ bụrụ na ịbatago n'ikuku na-anụ olu m biko kpọtụrụ ụmụnne anyị ndị ọzọ gwa ha bata n'ikuku

nụrụ obere ndụmọdụ nke anyị jiri bịa n'eziokwu dịka ezinụlọ ezinụlọ na-asụ igbo ihe a bụ oge anyị kwesịrị iji wee nye ụmụnne anyị ndụmọdụ karịchaa maka ko- koro nwa amama nọ n'ụzọ maọbụ nke nọ n'obodo ihe ndụmọdụ a ji dị mkpa bụ na ama m na ị na-enweta ọtụtụ ozi ndị mmadụ na-agbasa ọtụtụ ozi n'ikuku ndị na-eti na WhatsApp ndị na-eti na Messenger ma ozi ndị bụ eziokwu ma ozi ndị bụ asị gbasara ọnọdụ coronavirus mana m chọrọ ime ka ị mata tata na ihe a abụghị oge ị ga-eji ma jijiji maka coronavirus m chọrọ inye anyị ndụmọdụ dịka ndị anyị nọ n'obodo ha ndị ọkachamara nke a kpọrọ experts n'olu ndị iti siri nye anyị n'obodo a bụ Italy ama m na ọtụtụ n'ime anyị anụgo na coronavirus ji Italy ofuma nke bụ eziokwu ọ na-egbu ha nnukwu ọ bụghị asị ee ọbụladị ụnyaahụ mmadụ iri asaa mba mmadụ narị asaa na iri itoolu na abụọ ya bụ 792 nwụrụ ofu ụbọchị mmadụ narị asaa iri itoolu na abụọ nwụrụ ụnyaahụ otu a ka ọ dịkwa nwanne ụnyaahụ mmadụ narị asaa na ụma nwụkwara mana ihe anyị ji bịa wụ ka m kọwara ụnụ dịka ndị ọkachamara si nye anyị ndụmọdụ n'ihi na ọbụladị ebe anyị na-arụ ọrụ tupu emechi ụlọ ọrụ anyị ama m na ị nwere ike ịnụgo ugbu a na obodo italy anyị a na-agazi ọrụ kemgbe izu ụka gara aga ka emechiri ụlọ ọrụ anyị otu a ka ọ dịkwa ọtụtụ ebe a na-azụ ahịa shops maọbụ supermarkets otu a ka esi mechisie ya naanị ndị na-azụzi ahịa ugbu a bụ ndị na-ere ihe oriri maọbụ ndị na-ere ihe dịka ọgwụ maọbụ ihe eji akwado ahụike dịka esi nye anyị ọtụtụ ndụmọdụ ma ọ bụ dịka esi kọwara anyị tupu agwa onye ọbụla laba ime ụlọ m chọrọ ime ka ị mata na coronavirus abụghị ọtụtụ otu ahụ esi ekwu ya ihe m ji enye ndụmọdụ a bụ na a na-anụ kepukepu na ọ batago obodo anyị bụ naijiria amaghị m ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị mana ihe m chọrọ ime ka ị mata bụ a sịkwarị na ọ batago obodo naijiria m chọrọ ime ka ị mata ihe ndị ị kwesịrị ime ọ bụghị ihe ị ga-amara jijiji ọ bụghị ihe obi ga-amapụrụ gị ọ bụrụ na ị mata ihe ndị ị kwesịrị ime ị ga-amata na coronavirus bụ nje dị ka ibe ya ọ bụ eziokwu na ọ nje na-egbu ndị mmadụ nke ukwuu n'ihi na ọ na-anọte aka ọ na-anọ abalị abalị iri anọ na asaa tupu o gosipụtaba ihe o ji gbute italy ofụma bụ na ebe ahụ ọ- ebe ọ ka egbu mmadụ bụ akụkụ milan ihe a bụ ebe ndị china jupụtara coronavirus bidoro na china ihe dịka n'ọnwa disemba otu a ka ha na-aga obodo ha na-alọghachite italy ha na ndị mmadụ a na-erikọ na-aṅụkọ nke mere na enweghị onye ma na ha bu ọrịa a ọ bụ ya mere mgbe a chọpụtaziri na ọrịa na-aga njem o nwetego ọtụtụ ndị italy dịka anyị si mata na italy bụ ndị na-anabata ndị ọbịa ha ejighị ike akpa oke n'ihi na oke nnabata china nọ n'obodo a mere ọtụtụ n'ime ha ebute ya coronavirus bụkwa ndị agadi ọ bụrụ na ị gụọ ị na-agụ akụkọ banyere ndị ọ na-egbu n'obodo a bụ italy ị ga-ahụ na ọ bụ site na ndị dị afọ iri isii na ise ya site na 65 years were gbadawa ka ọ ka egbu n'ihi na ndị dị otu a akwa njide nke ndụ ha akwa njide nke ndụ nke a na-akpọ immune system ha agbatugo ọ bụrụ na ị gụọ ndị o gburu n'italy pesentị ndị o gburu iri asatọ na ise ya 85 pesenti bụ ndị agadi ndị gbatụkoro n'afọ ndị wu agadi ha ka ọ kara jide ha ka ọ kakwa na-egbu mana kedu anyị nwa wụ ndị nọ naijiria dịka e si ekwu na ọ batago Lagos ọ batago ebe a kedu ihe anyị kwesịrị ime ihe m ji enye ozi a bụ na ụfọdụ ga-asị gị na coronavirus bụ ụwa mmebi na ọ bụ chineke tụghara ya n'ikuku o ji egbusi ndị mmadụ ihe niile a wụ asị ọcha ụfọdụ nwere ike ịsị gị ugbu a hapụ gị ihe ị kwesịrị ime bịa ekpere abalị bịa buo ọnụ abalị asaa ị ma ihe a wụ ụdịrị akọ na uche mentality e ji mara anyị na naijiria ọ bụ asị ọ bụghị chineke wetara coronavirus coronavirus awụghị ụwa mmebi coronavirus awụghị ihe e ji akwụ ndị mmehie ụgwọ ọrụ ana m ele ofu ihe ndị mmadụ tinyere ụbọchị a wee hụ ofu ebe ofu nwoke na-ezi ozi ọma na-asị na coronavirus dị na ike enyi gị nwaanyị coronavirus dị n'ukwu enyi gị nwoke gị bụ onye na-akwa iko ọ coronavirus ka chineke ji chịta gị ihe niile a wụ asị ihe a na-akpọ ụmụ ihe ndị a bụ epidemic ọ bụghị taata ka o bidoro mana ihe mere na nke a bidoro n'ihi na ọ bụ nje na-eme ọ dasa gị n'ahụ o nweta ikike n'ebe ị nọ mana mata ugbu a na coronavirus abụghị airborne disease mba ọ nọghị n'ikuku ọ nọghị n'ikuku mana ọ dị ka nje nje na-adapụ adapụ ọ dasa gị n'aka ma gị akwọchapụ aka gị ọ bụrụ nje ọ dasa gị n'akwa ma gị asụchapụ akwa gị o bido inye nsogbu ọ bụrụ na onye bu ya gị na ya mekọọ ihe o kunye gị ukuru n'ọnụ ọ ga-enye gị nsogbu dịka anyị bụ ndị naijiria ọ bụrụ na nje a bute naijiria kedu ihe anyị kwesịrị ime nke mbụ ọ bụrụ na nje virus coronavirus daa gị n'aka dịka e si kụziri anyị dịka ndị mmụta si gwa anyị ebe a ọ ga-anọ ihe dịka minutes iri nkeji iri tupu o bido na a- abawanye ihe nke a pụtara bụ na ị- ọ bụrụ na ị pụọ apụọ ebe ọbụla ị pụrụ ị gagharịcha kpute kwọọ aka gị ị ga-eji alcohol alcohol awụkwa iji ompa maọbụ iji Heineken kwọọ aka gị alcohol bụ nke a na-acha mmee mmee ị ga-eji akwọchasị aka gị ọ bụrụ na nje coronavirus dasa gị n'aka ị kwọọ aka gị ofuma ọ ga-anwụ anaghị ekute ya n'ikuku ugbu a n'obodo anyị nọ a sị na onye apụla apụ anyị a na-apụzi apụ mana ị gaghị eji obodo anyị nọ ugbu a were tụnyere naijiria n'obodo naijiria ọtụtụ bụ ma gị arụghị ma gị erighị ọ bụrụ na ị sị onye ma gị arụghị ma gị erila apụla apụ kedu otu ọ ga-esi kpata ihe ya na ụmụ ya ga-eri nkọwa wee bụrụ na ọ bụrụ na nje a pụta n'obodo naijiria n'eziokwu o nwere ike ma ya adịrịla gị mfe apụghị apụ o nwere ike ọrụ gị ịwụ ọrụ ma gị akpataghị ma gị erighị ị kwesịrị ịpụ belụsọ ma gọọmenti enyeziela iwu sị ka onye apụtakwala iro dịka e si gwa anyị ebe a dịka ndị ọkachamata si tụziri anyị aka tupu anyị emechie ọrụ a na-akọwa na ọ bụrụ na ị pụọ apụọ ọ dị mfe ị pụwa apụwa tinye sanitaiza gị n'ime akpa tinye alcohol gị n'ime akpa tinye ihe ọbụla e ji akwọcha aka gị n'ime akpa ọ bụrụ na ị pụọ apụọ gị na ndị mmadụ emekọ ihe kwụchapụ aka gị ọ dị mfe ịkwụ aka gị ugboro atọ tupu ị bata ọ bụrụkwa na ọ dịghịrị gị mfe ozugbo ị na-abata gaa kwụọ aka gị ọ bụrụ na ị kwụọ aka gị virus ọbụla dị gị n'aka ga-anwụ pịị gbaa mbọ na ị kwụrụrụ aka gị ihe dị ka 20 seconds virus ọbụla dị gị n'aka ga-anwụ nke ahụ wụ nke mbụ nke abụọ wụ na ọ bụrụ na ị pụọ apụ ugbu a bata gbaa mbọ na akwa ọbụla i yiri pụ ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka i mekọrọ ihe na igwe ndị mmadụ nke bụ na ị nweghị ike ịsị na onye a bu ihe maọbụ na onye ebu ihe ị bata chịrị akwa gị wụnye n'ime mmiri ị wụrụ onye nwere washing machine wụnye n'ime washing machine ma gị enweghị wụnye n'ime mmiri baa ya mmiri ị sụchapụ ya nje ahụ na-anwụ kpatakpata ọ bụrụ na ị sụchapụ akwa gị nje ahụ na-anwụ kpatakpata ihe ịkwụ aka gị ga-eji dịkwa oke mkpa wụ ị nwere ike ịpụ gaa be mmadụ metụ aka n'ụzọ ya maọbụ metụ aka ebe nje ahụ da nje- ihe a wụ nje ọ na-adasa adasa dịka ndị ọkachamara si kụziri anyị ebe a nye anyị ntụziaka ọ na-adasa adasa ọ bụrụ na e nwere otu o si dasa gị n'akwa ị sụpụ akwa gị nje a anwụọ na nje a dasa gị n'akwa ọ ga-anọ awa itoolu ya wụ 9 hours tupu ọ nwụọ i ji kwesị ịsụpụ akwa gị ọ bụrụ na ị sụpụghị akwa gị tupu 9 hours agacha e nwee ebe ọzọ akwa gị a mesara nje ahụ nwere ike ifenye ebe ahụ ihe m na-akọwara gị abụghị ihe ị ga na-ahụ na WhatsApp ihe na-akọwara gị dịka ndị ọkachamara n'obodo m bi si kọwa nje a awụghị nje a na-amara jijiji ọ wụghị nje a na-akpọrọ ụwa mmebi ọ wụghị nje a na-eji emere fasting asịkwaghị m gị ebula ọnụ ị nwekwara ike ibu ọnụ ị nwekwara ike ikpe ekpere mana ihe a bụ nje a na-akpachapụrụ anya ọ bụrụ na ị kpachapụrụ ya anya nje abụghị maka gị ọ bụrụ na ị gara n'ụmụ ahịa gị zụcha ahịa bata ị bata ị kwọọ aka gị yipụ akwa gị saa anya ihe ọzọ dị mkpa dịka ndị ọkachamara si gwa anyị n'ebe ahụ nje a bụ nje e ji ekpomọkụ egbu nje a anaghị anọ ebe nwekarịrị digrii iri abụọ na asaa 27 digrii ọ bụrụ na e nwere hot temperature ma ọ bụ temperature ruru iri abụọ na asaa dịka ndị ọkachamara si gwa anyị ebe a nje a anaghị anọnwu anwụ na-achagbu nje a ọ bụrụ na e nwere otu nje a si dasa gị n'aka dasa gị n'isi dasa gị n'ihu dasa gị n'ahụ ị nọ ebe anwụ dị awa abụọ 2 hours anwụ ga-amagbu nje a nje a anwụ na-egbu ya ihe a wụ nje coronavirus wụ nje nke bụ eziokwu wụ na ụnụ ma ọ wụghị ihe ọbụla ka a na ya m ga-ekwu n'ikuku mana ụnụ ma na China dị egwu Amerịka dị egwu China agụchawa akwụkwọ na-agụzi ọrụ ndị ọcha agụchaana akwụkwọ ha agụchaana nka na ụzụ science and technology ihe ha na-agụzi ugbu a bụ ọrụ e nwere kepukepu na nje a bụ mmadụ wedatara ya iji wee kpobilata ndị agadi mụnwa kwenyere na kepukepu a mana ọ wụghị ihe m ga-ekwu n'ikuku n'ihi ọ bụrụ na i lee anya pesenti iri asatọ na iri itoolu nje a na-egbu bụ ndị agadi e nwee okorobịa ma ọ bụ agbọghọbịa o butere ọ bụ okorobịa na agbọghọbịa onye nweburu ọrịa ihe ndị immune system ha gbatugoro onye dịka onye nwere ọrịa akpa mamịrị ihe dịka diabetes ma ọ bụ onye nwere ọrịa obi ọrịa umeji ọ bụ ha bụ ndị okorobịa na agbọghọbịa nje a nwere ike ibute ya bụ na a na-enwe kepukepu na nje a bụ ihe otu ndị ma ọ bụ ibe ha kụnyere iji wee kpobilata ụfọdụ agadi na ụfọdụ obodo m jikwa ya kwere n'ihi na nje a nwere ndị ọ na-egbu karịa ihe ọzọ m chọrọ ikwu ebe a bụ na a sị na nje a anaghị egbu ndị ojii mụnwa achọghị ka ị nwee ụdịrị okwukwe a n'ihi na onye Chukwu na-azọ na-azọ onwe ya onye ọbụla sịrị gị na nje a anaghị egbu ndị ojii o nwere ike ịbụ eziokwu mana achọghị m ka ị nwee okwukwe na nke n'ihi na otu ahụ ọ na-anaghị eji ike enweta ndị ojii e nwekwere ọdịmfe e nwere ọdịmfe na ọ bụrụ na onye ojii nweta nje ọgwụgwọ ya nwere ike ịra ahụ n'ihi na ọbara anyị siri ike otu a ka ọ ga-adịkwa nje abanyenwu abanyenwuo o nwere ike ịchụpụ ya rara ahụ nkọwa nwere bụ enwere nkwenye nnukwu na nje anaghị egbu onye ojii ị ga-akpachapụ anya ị ga na-akwọ aka gị na-asụ akwa gị na-ekpuchi imi gị ma ọ bụrụ na enwego otu i si nụ kepukepu na nje a nọdụla n'akụkụ gị na enwe onye onye nọ n'akụkụ gị onye bi n'ogbe gị bu nje a ọ dị mfe ikpuchi imi gị n'ihi na ọ bụrụ na gị na onye bu nje a nọkọọ kwuo okwu enwee otu o si kunye gị ikuku n'ime ọnụ nje a nwere ike inweta gị ihe ọzọ m na-arịọ ezinụlọ anyị na-asụ igbo bụ ka anyị kpachapụ anya ọ bụrụ na nje a otu o si ewu ugbu a ọ bụrụ na ọchịchị ma ọ bụ ndị nlekọta ngalaba ebe ị nọ sị apụla ezi jisi ike ka ị sọpụrụ ha n'ihi na anyị ma otu obodo naijiria si eme ihe dịka na obodo ebe m nọ taata ụbọchị ole na ole gara aga onye isi ọchịchị ya local government mpaghara otu obodo nọ n'akụkụ m oge ọ chọpụtara na ndị mmadụ anaghị ege iwu ekwula iwu etinyere sị onye agagharịzila onye agazila ebe a na-agba ebe a na-agba egwu ụkwụ bọọlụ onye agazila eme nke onye agazila eme nke a local government chairman ma ọ bụ ndị governors ha na-eji ụkwụ ha pụta gaa ebe ndị mmadụ nọ ndị na-ada iwu a ndị mmadụ nọ na-agba bọọlụ ebe ndị mmadụ nọ na-egwu egwuregwu ha jụọ ha na-asị ha bikonụ na ihe a awụ egwuregwu ụnụ laba ime ụlọ ị hụ ebe gọvanọ na chairman na-arịọ ndị mmadụ biko sị ha laba na ime ụlọ laba na ime ụlọ anyị achọghị ka ụnụ nwụọ n'ihi na abịa n'obodo e nwere ikikere nke na ikwesịrị the human rights mana ụnụ ma otu ọ dị n'obodo naijiria ugbu a ọ bụrụ na ọ na naijiria ka ụdịrị ihe a mere asị gị apụtala ezi ị pụta ezi ihe chairman ma gọvanọ ga-eme o dunye ndị army ma ọ wụ ndị agbero ha abịa jide gị asị gị mee wawa jump apịana gị ihe tupu ị mara ihe na-eme na akpọgala gị n'ụlọ ndị uwe ojii tupu ị mara ihe na-eme na anapụla gị puku iri puku iri abụọ iji gbapụta onwe gị ya mere anyị ga na-agba mbọ na-ege ntị n'akụkọ news mgbe ọ bụla ị nụrụ na asị onye apụtakwala ezi biko jisi ike nọdụ n'ime ụlọ ka ha ghara iji gị kpara ego ka ndị police ka ndị army ka ndị agboro ọ bụladị ndị road safety ihe a wụ oge ha ga-eji kpaa ego ọ bụrụ na asị na achọghị ka a gaa ụka ọ bụghị ma gị agaghị ụka taa ị mara na ị ga-eje ọkụ ala mmụọ mba nọdụ n'ime ụlọ gị nọdụ n'ime ụlọ gị a sị gị ma ọ bụrụ na na ụlọ ụka ụnụ na ụka adịghị amapụtala ezi n'ihi na ị ga-ekpe ibe gị were mara ekpere chukwu jisi ike nọdụ n'ime ụlọ gị kwanyere iwu ọbụla enyere ugwu n'ihi na naijiria wụ ọnọdụ ọbụla ha na-eji akpa ego ihe ọzọ dị mkpa dịka ndị mmụta ọkachamacha si kụziri anyị bụ na ị ga na-aṅụ ihe dị ọkụ ihe awụghị oge eji eri ihe jụrụ oyi ọwụghị oge eji eji ara ice cream ma ọ bụrụ na ị nụ na nje a erutego ogbe gị ice cream ihe ọbụla jụrụ oyi sọọrọ ya nsọ na-aṅụ mmiri ọkụ dịka esi wee kwu ọ bụrụ na aka gị ruru jinja i were mmiri ọkụ i tinye na jinja jisi ike na-aṅụ mmiri na-eri ihe dị ọkụ isi iri akpụ rie ya ofe gị dịrị ọkụ n'ihi na nje a anaghị eji anya ahụ ihe dị ọkụ ọ bụrụ na ị rie eri ihe dị ọkụ nje a agaghị anọgide n'arụ gị dịka esiri kwu ọ ga-egbu ya ozugbo nje a na-esite na akpịrị were ọ bụrụ na ị ṅụọ mmiri ọkụ mmiri ọkụ ga-egbu nje a ozugbo ya mere ugbu a bụ oge ị ga na-eri ihe dị ọkụ ugbu a bụ oge ị ga na-eji alcohol were asa aka gị dịka nwa na-asụ igbo ị kwesịghị ime ịnụ coronavirus ị na-ekụja ma ọ bụ ị na-ama jijiji mba onye ọbụla nwere anya udo onye ọbụla kere nkwụcha ga-agbanarịwu nje a ihe o ji gbu ndị ọcha n'ike bụ na oge nje a bara ha ahụ ha amaghị na nje a abatago oge o bidoziri gbuo ọ bụrụ na o nwetago ọtụtụ ndị mana dịka anyị bụ ndị naijiria ebe chineke mere ebere nje ejighị ike were nweta anyị ma ọ bụ tupu anyị a na-anụ maka ya nje a na-erute naijiria anyị anụgo maka ya ị ga-agba mbọ ugbu a na-eme ihe ndị ị kwesịrị ime dịka m kwuru na mbụ nje a abụghị ihe chineke ji chọọ imebi ụwa onye ọbụla gwara gị ọ bụ asị ebola abịago wee gaa ihe mere ebola ji na-egbughị ndị mmadụ nke ukwuu otu o si gbu ndị ọcha bụ na ọbara anyị siri ike ebola bịara n'afrịka ụmụ afrịka ọbara anyị guzogidetụrụ ebola o gbutechaa ihe o kwesịrị igbute mana ụnụ ma na dịka ndị ọcha dị ọbara ha akacha aka dịka ọbara anyị ọbara ha akacha aka dịka ọbara anyị ya mere ọ bụrụ na o doo anya ugbu a gọọmenti asị na nje a abatala na ewere na-ahụ na enwere ọtụtụ ndị nje a ji ndị na-apụta positive ị kwesịrị ịma ihe ndị ị kwesịrị ime ị pụọ bata kwụọ aka gị ọ dị mfe buru sanitizer gị n'ime akpa enwe otu gị na ndị mmadụ siri mekọọ ihe kwụchapụ aka gị ọ bụrụ na i kwee onye bu nje a n'aka mechaa were sanitaiza kwụọ aka gị ọ na-anwụ ozugbo ọ bụghị nje ga-eme ọ metụ gị ahụ ọ dịrịzie gawa mba ọ ga-anwụ ozugbo enwe onye otu gị na mmadụ si metụ ahụ ọ dịghị ugbu a abụzi oge ị ga-eme ị pụ ị na-ekwe ndị ị na-amaghị n'aka n'eziokwu mana enwe otu ndị mmadụ siri metụ gị ahụ ị bata saa ahụ gị sachapụ akwa gị were alcohol kwụọ aka gị ṅụọ ihe dị ọkụ ṅụọ mmiri ọkụ tinye ya jinja ma ọ dị mfe nje a abụghị maka gị n'ihi na dịka m si mata ugbu a n'ime obodo ọsọ a na-adara virus nọ n'ikuku va- onye kwaa ụkwara ugbu a sị na ọ virus a sị na ọ korona korona jie onye zee uzere a sị na ọ korona jie mana ọ bụrụ na ị mata ihe ndị ị kwesịrị ime gasị ị na-eme ya nje abụghị maka gị dịka m gwara anyị na mbụ ọ bụrụ na nje a metụ gị n'akwa ọ ga-anọ awa itoolu tupu ọ nwụọ n'ime awa itoolu ahụ enwe ebe ọbụla akwa gị ahụ mesara nje a nwere ike ibufe ebe ahụ ọrịa nke si n'akwa gị mana ọ bụrụ na ị bata tupu ị na-amakụ di gị tupu ị na-amakụ ikwu na ibe gị chịrị akwa gị ahụ wụnye n'ime mmiri banye ya ọ bụrụ onye nwere washing machine wụnye n'ime washing machine ọ ga-egbu ya bụ nje ị bata tupu ị na-ekele ụmụnne gị gaa kwụchapụ aka gị ọ ga-egbu ya bụ nje ị chọpụtakwa na ị nọ n'etiti ndị bu nje a were ihe kpuchie imi gị kpuchie ọnụ gị nje a agaghị enweta gị dewe onwe gị ọcha na-anọ e, aṅụrụ ihe jụrụ oyi ejila ike ugbu a aṅụ ihe jụrụ oyi ma ọ bụrụ na a chọpụta na nje abịago n'ogbe gị jisi ike na-aṅụ ihe dị ọkụ ị nọtụ nọtụ chihụ ị ṅụọ tii dị ọkụ ị nọtụ nọtụ ị ṅụọ ihe dị ọkụ ọ na-egbu ya bụ nje ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka nje metụrụ gị ma ọ bụ nje anọdụgo gị n'ahụ ọ na-egbu ya amana jijiji n'ihi na ọtụtụ ihe na-egbu anyị na naijiria ma ụdịrị ihe dapụta bụ ihe bekee kpọrọ ignorance false information ọ ihe na-egbu ọtụtụ ị nwere ike asị gị kwọwa aka gị gị zewe nke a asị gị mba na ihe a wụ ọrịa ekwensu tụgara n'ikuku na ọ naanị ndị nwere anya ime mmụọ pụrụ ịgbanarị ọrịa gị bịa kpeme ekpere gị bịa meme fasting gị hapụ gị ihe a na-akọ onye chineke na-azọ na-azọ onwe ya asịkwaghị ekpere ekpere asịkwaghị emere fasting mana ihe a na-agwa dịka ị na-eme ekpere dịka ị na-eme fasting ụmụ ihe ndị a dị mkpa a na-ekwu okwu ya gbaa mbọ na-eme ya ị na-eme ya nje abụghị maka gị coronavirus abụghị maka gị ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị ị kwesịrị ime ugbu a bụ oge eji adị ọcha ugbu a bụ oge eji eme eyipụ akwa asaa ugbu a bụ oge eji eme emegharị emegharị akwọchapụ aka ugbu a bụ oge eji eme anọtụ nọtụ nọtụ nọtụ iri ihe dị ọkụ ugbu a bụ oge eji eme agagharị ma agagharịcha bata tupu ị na-amakụ di gị tupu ị na-amakụ ikwu na ibe gị yipụga akwa gị gaa sanye mmiri naanị oge a chọpụtara na nje a nọdụgo n'ogbe gị maka ka ọ dị ugbu a amaghị m n'ogbe ọ nọ na naijiria mana obodo m na ebe mụ nwa nọ anọ m na steeti a na-akpọ pesaro urbino ya bụ nje nọ ya oge ọbụla m jisi ike pụọ ugbu a m bata enweghị onye m na-emetụ aka ana m ebu ụzọ je kwọchapụ aka m n'ihi na ọ bụrụ na e nwere ebe ọbụla nje a dị m biri aka m kwọchapụ ha n'aka m nje a nwụọna kwọọ aka gị ofuma i nwee alcohol dịka m si kwuo alcohol nke na-acha mmee mmee ọ bụghị biya were ya kwọchapụ aka gị chịrị akwa gị gaa wụnye na washing machine ma ọ bụrụ na ị chere na ị gafere ebe nje a dị ị gaa na ihe a na-akpọ public place gaa nọ ala ebe ị na n'ihi na nje a na-adasa adasa i chee na ị nọrọ na public place ị bata gbaa mbọ hụ na ị sụchapụrụ akwa gị dịka m si gwa gị nje a abụghị maka ụwa mmebi ụkọchukwu gị sị gị na gị hapụga ndị na-ekwu ihe e kwesịrị ime na nje a bụ maka ụwa mmebi sị ya na ọ bụ asị nje a bụ virus ọ bụghị taata ka anyị hụ mana kama na nke a bịaziri ka nkụ ọ ga-akwụsịkwa mee ihe ọ- dewe onwe gị ọcha ọ bụrụ na ọ dị gị ka akwa gị ị ma na nje a anwụ na-egbu nje a anwụ maa nje a awa abụọ nje a na-anwụ anwụ pụrụ igbu ya ọ ya kpatara ụfọdụ ji asị na ha eji egwu egwuregwu ụfọdụ sị na ha echeghị na nje a ga-anọnwu n'obodo naijiria n'ihi na temperature mana ị gaghị eji n'ihi na anyị nwere temperature dị elu ị hapụga onwe gị ọ bụrụ na gọọmenti sị na nje a batago Lagos steeti ọ bụrụ na ị nọ Lagos steeti gbaa mbọ na-ege ntị gbaa mbọ mee ihe ndị ị kwesịrị ime ka nje a ghara irute gị mana ọ bụghị ihe a na-amara jijiji ọ bụghị ihe a na ọ bụghị ihe ị ga-ekwo je nwụọ tupu oge gị eruo ọ bụghị ụwa mmebi anyị nọ nje a bịa anyị ga-anọkwa nje a akwụrụ gafee coronavirus abụghị maka ụmụ na-asụ igbo ọ bụghị maka anyị ụmụnne anyị niile nọ na eko anyị na-ele anya dịka ihe bekee kwuru we are monitoring the situation dịka izu ụka ụnụ na-abịa anyị ma na chineke ga-eme ebere ihe niile ga-agaziri were were ma e nwee otu ọchịchị obodo Lagos ji sị na onye apụtakwala ezi anyị ga-ama ihe anyị ga-eme kpachapụ anya ugbu a bụ oge a na-eke nkwụcha ọ bụrụ na e nye ozi na street gị ebe ị na-azụ ahịa zone gị na nje abata gị ị mara na ihe ndị ị kwesịrị ime ọ bụrụ na nke a sị nọdị n'ime ụlọ ị nọ n'ime ụlọ mana ọ bụrụ na ọ dịghịrị gị mfe ịnọ n'ime ụlọ ị pụọ ezi ị bata ma ihe niile ndị ị kwesịrị ime kwọọ aka gị saa ahụ gị saa akwa gị ṅụọ mmiri ọkụ nje abụghị maka gị ozi ọma dị na nje a bụ na nje a nọ ebe ọ dasara ọnwa eh, awa itoolu na ọ ga-anwụ ọ ya bụ ihe ọma dị ebe a nke pụtara na ọ bụrụ na ị chere na e nwere ebe nje a dasara gbaa mbọ hụ na ị sụchapụrụ ebe ahụ ma ọ bụ chịrị akwa ahụ gaa wụsa n'anwụ anwụ kụwa akwa ahụ ọtụtụ oge nje a ga-anwụ nje a metụ gị n'aka kwọchapụ aka gị ọ dasa gị n'isi saa ahụ gị e nwee otu i si chee na ọ bana gị ahụ ṅụọ mmiri ọkụ ozugbo ya bụ nje ga-anwụ nke kacha nke ebe ọ bụla ị hụrụ nje a dị zere onye bu ya n'ihi na nje amaghị onye ukwu ọ maghị onye nta chineke gọzie gị coronavirus abụghị maka ụmụ na-asụ igbo ndị nọ Lagos ụnụ bụ mbịara mbịa ụnụ amaghị ebe ala rụrụ ihe bịara n'obodo eko agaghị eri isi ọbịa anyị nwa nọkwa n'obodo Italy anyị wụ mbịara mbịa anyị amaghị ebe ala rụrụ coronavirus agaghị eri isi anyị anyị nọ ọbịa anyị ga-anọ o kuru gafee gbado anya chineke mere ka anyị ruo taata ga-emekwa ka anyị nụ ka o siri fụrụ gafee gbado anya ka eke kere ụwa gozie mụ na gị anyị na-ewuru ụmụ na-asụ igbo niile na-etinye n'aka eke kere ụwa enweghị onye anyị nje virus ga-ata isi ma ọ bụ Corona ma ọ bụ Sienna nke ọ bụla ọ sọrọ ya bụrụ ọ sọkwa ya bụrụ nje Mercedes Benz na ntị ka anyị ga-anụ ọ gaghị erute anyị chukwu chekwaba gị chukwu chekwaba m na eke n'orie na afọ na nkwọ ise ya gaziere mụ na gị daalụnụ ka emesịa echefukwala na anyị bụ ofu ka ọ dị